anyị adịrị ndụ ndụ na-atọkwana ụtọ rinne wee na-ekwuzi onye anabalị nke ya na ugwe ya n'afọ maka na ọ bụrụ sọ echiche ndị ilo a na-ewepụ ndụ mmadụ ka mbera mana chukwu abịama bụ onye ji ndụ onye edebere ụmụeri ndụ wee ruo taa nwa wee na-ekwu na ive a bịa taa nwa bụ ihe ọma ije ugo ka anyị bịara ive anyị bịara taa nwa bụ ka anyị gosi uh, Eri House Center for Research in Igbo History and Culture. Center for Research in Igbo History and Culture. Eh, tupu ekwuwe nke Igbo history anyị ebugodu ụzọ kwuo nke Ụmụeri ọkwa n'eziokwu eh. maka na charity begins at home wee na-ekwu na eh, beretara aka n'ime ọnọdụ nwa anyị akpọpụta ndị na-avụ maka this center inaugurate be a inaugurate be ma bido ọrụ a na-ekwu maka ụmụeri culture ụmụeri omenala ụmụeri a na-ekwu maka omenala igbo ọ bụrụ ya bụ na ọ na-adaba anyị ebugodu ụzọ kwuo nke ụmụeri wee kwuwe nke ndị ọzọ wee na-asị chukwu abịama daalụ na mmiri ozuzo nke i nyere anyị ị madolu dust na ana anyị wee nọdụ taa nwa arụ wee jụọ onye ọbụla oyi o nwerọ onye arụ na-agbaka wee na-ekene gị maka ụmụnne anyị ndị si ebe dị iche iche wee bịa ndị cabinet ụmụeri ụmụduru ụmụeri ụmụ agbọọ ụmụeri ụmụ ada ụmụeri ụmụ inyom ụmụeri a na-ayọ gị jide onye ọbụla ndụ ka ndụ onye ọbụla dị ka anyị wee zụọ ụmụ anyị azụsịa ụmụ anyị ka ụmụ anyị zụwa anyị wee na-asị chukwu abịama ive nwa anyị bịa taanị bụ ezigbo ive ka anyị bịara ka anyị mee na o tewa aka ụdara dabara onye isi na-apụtara ya sị ka anyị bido kịta wee mebe na anyị bido tobi osisi anyị dị mma na ọ dịbalị gboo wee na-asị ndị niile anyị ya commission ya alụ ọrụ nwa ka ị nọnyere be nye be akọ na uche nye be amamihe zuru oke ma ndị na-anọrọ n'ọnwa ndị ya enye be ndụmọdụ ndị ya etinyere be okwu ka o wee bụ na ive e kwuru n'ọnụ ka a na-eme chukwu mee ka ba nwee ezi mmụọ wee gbazielu be ive nye be uche na be nwere uche nọ nke ya enye be uche ka wee nwee ike wee lụọ ọrụ nke e ziri be ka ba lụọ gozie anyị gozie obodo anyị bụ Ụmụeri gozie onye isi na-achị Anambra bụ governor Anambra State onye nke na-eme mma ya na-alụrụ anyị airport ya alụrụ anyị ụzọ unu na-emoto onwe kwụ n'ọnwa na moto o bunyere ndị igwe Anambra niile igwe Umueri wee keta oke nke ya wee sị ka m bịa ka m gosi Umueri taa onye adịghị ọ ya adịla ya mma bụ ihe Umueri niile kwuru aba na-asị na udo ya adị na Umueri udo adị n'etiti Umueri na agbata obi be Nteje Nsugbe Igbariam Nando na anyị emekọtarazi nụọ ọgụ na mgbamgba anwe ọzọ na ive ya-eweta udo nya ka anyị na-achọ ya ka anyị na-achọsi ike ọ nya kpatara anyị ji eme ive research nwa research nwa ya ewegasị ndị ụlọ ụwa to Nando ma Aguleri ma ebe dị iche iche ka ha wee nwee ike ghọtasị omenala igbo mata ive ha na-eme ya na ive nwa anyị bịa taa na igbo ezigbo ive na anyị emie n'udo na n'udo ọchị nwa ka eche n'iru anyị anyị na-agọzi anyị atị ya tata ndụ na arụ isi ike site na jizọs kraịst bụ onye nwe anyị biko
the great Okebo